ndị be anyị ndewo nke a wụ nke abụọ m na-ekwu okwu na igwe okwu taa n'igbo ka m ga-eji ekwu okwu a ndị m na-agwa okwu abụla sọ ndị biafra ndị mụ na ha nọ na-ata afụ na-achọ maka biafra ọ wụ unu nesie anya nsogbu anyị na-enweta bụ na enwerọ umbrella body jikọtara anyị ncha a sị na enwere umbrella body jikọtara anyị ncha a clearing house ọ ga-awụ ihe ọwụna a na-eme a bịa kwukọdị ebe ahụ gbaa ya ka izu enwekwara onye na-eme ihe na-adịrọ mma ekwuo ya ebe ahụ enwe onye chọrọ ime ihe ọwụna ọ bịa ebe a kwuo ya enwere oge ekwuru okwu maka de facto customary government mụwa supportụrụ ya ihe m ji support ya bụ na anyị dị suppose inwe clearing house dịka m kwuru nga mgbe a za-ahọ committee committee ahụ rụrụ nnọọ ezigbo ọrụ na that de facto government ha bịa gwa m na mụ na Asari Dokubo ga-abụ joint chairman sị ha mba sị mba mba mba mba sị ofu onye ya bụrụ ya ọ ga-awụwu ya na-emewu ihe nọ na ya achọghị m ka a bịa fụ ya dịka ihe a na-atọ atọ ma ọ bụ power ka a na-azọ ofu onye ga-awụ ya ndị ya ma tozuru oke ịwụ ya eshi a na-eme inauguration de facto customary government of Biafra m gara unfortunately all the only meeting m mere attend with them enweghị onye m gwara ihe a before the only first and last meeting mụ na ha nwere m gara with three agenda m gwara ha sị na this de facto government anyị na-aform ga-abụ that umbrella uh, ga-ejikọta ndị ọwụna bụ ndị biafra dịka anyị si kwuo na ọ ga-abụ representatives ga-anọ na ya na representatives a ndị ọbụla nọrọ na bọdị ha bim massob nọrọ onwe ha ipob nọrọ onwe ha uh, biafra national council nọrọ onwe ha so ndị ọbụla nọrọ onwe bet anyị nwere ike na-ewepụta mmadụ abụọ mmadụ atọ representatives ha ga-anọchitere anyị anya ọ ihe anyị ji fọm ya ha si na ọ ihe e ji fọm si ihe izizi anyị ga-eme bụ onye ọbụla ga-agbaghara nwanne ya si onye ọbụla nwanne gị mere gị ga-agbaghara ya ma gwa ha na already na agbaghago m nwa m nwoke bụ Nnamdi Kanu na agbaghagoro m ya anụ si n'obi pụta si nke anyị nọ taa si achọkwa m onye ọbụla ịpụta nga akọtọ Nnamdi Kanu ọzọ ya ka m gwara ha na mbọsị a n'abalị think ebe from 10 o'clock ka anyị ji meet na zoom meeting ahụ si na ọ ihe izizi anyị ga-eme si na nke abụọ m jiri bịa my own agenda bụ unu ga-agwa anyị ihe ga-abụ agenda de facto gọọmenti unu ga-ewepụta agenda de facto gọọmenti ga a ga-ama eji achọ Biafra na-abụghị ịpụta asị Nnamdị Kanụ mekọ nke a Ụwazuruike eme nka onye nke abụ gaa wee kọcha onwe anyị so ọ bụrụ ha na-akọcha onwe anyị na m ma-awu memba nke ịtọ m gwara ha n'abalị ahụ bụ na anyị ncha ga-ezukọta ọnụ otu anyị fọm de facto gọọmenti na-ekwu okwu maka Nnamdị Kanụ ịpụta na detenshọn ihe atọ m gwara ha n'abalị ahụ onye si na ọ wụ ashị ha weta rekọd that night aga m ebe m kwuru ya notwithstanding oge anyị mechara mitin aha n'abalị ahụ mgbe a gbasakwara m kwuchara okwu maka m kwuchara okwu ha kwụsịrị ha na mitin I still call them individually ndị ọnụ na-eru n'okwu na that de facto gọọmenti gwa ha na luk ihe anụwa m kwuru akwụ m na ya na ahụrụ m redios ndị emepesịrị ndị otu de facto gọọmenti mepere si na ihe unu na-ebrokast ebe ahụ ihe m na-anụ bụ na Nnamdị Kanụ mere nka Nnamdị Kanụ mere nka Nnamdị Kanụ mere nka si ọ bụrụ na unu kọntinu with that broadcast na mụ na unu ama arụkọ I told them I made it known immediately m kwuru ya ha bido kwụsị na-akpọ aha m na redio ahụ maka a na-ekwu emebu ha ebido brokast ebido kpọsie aha ndị ọkwa ha gbalitere na the organization ha na-akpọba aha m bifọ immediately m kwusịrị akwụsị ịkpọ aha m ma agbachi ha nkịtị ma kọntinu na-agwa ha ya ma kọntinu na-agwa ha ya because of unu continuous mentioning and criticisms against Nnamdi Kanu mụ akwụsị mụ akwụsị mụ akwụsị ha kpọọ m meeting m sị ada m abịa I made them know that m ma bịa until unu akwụsị ị na-e use any Biafran flag platform to criticize somebody nọ na prison ọ bụrụ na anyị na-eme ihe Biafra anyị enweghị mmụọ ịgbaghara onwe anyị Biafra anyị na-eme enweghị isi because ị chọrọ Biafra ị ga-ewere godu mmụọ gị forgive onye ọbụla a chụwa ofu ihe ihe m ji na-enye unu background a now maka ihe ndị na-eme taa ọ bụrụ na anyị nwere clearing house central body ihe na-eme taa aga na-eme so since ahụ ruo taa mụ na ha emekwa meeting ọzọ except that first day inaugural meeting ahụ and m na-eji this platform na m na-ekwu okwu a asị that from today ma BIM MASSOB ma mụwa we are no more members of de facto customary government because i geekwa ntị na broadcast naanị ihe ị ga na-anụ Nnamdi Kanu mere ka Nnamdi Kanu mere ka Nnamdi Kanu enweghị onye Nnamdi Kanu mejọrọ na this struggle karịa Ralph Uwazuruike nobody mana for the interest of this struggle m agbaghara onye ọbụla m gwara ha that day sị na n'ịbịa taa a na-akụ Nnamdi Kanu so all of you nọ na this de facto government unu sochara mgbe a na-akparị m na-akpọ m iyi mana tupu unu nọ na de facto government bụrụzie ndị enyi m unu ọdụ wepụtazi Nnamdi Kanu as my own eh, only enemy it's wrong now maka all of you were together I told them kamgbe ahụ majority of them bụ ndị iro m taa ihe a m na-ekwute enwebu onye m gwara ya before it's over two years now I carried it on myself gbachie nkịtị but awụ m onye na-akọgheri ọnụ enwe m time for that ihe ọbụla m na-eme nọ m n'obi that's one now a sị na enwere a clearing body ihe a m na-agwa unu kịta ebe a ka m kara ekwu ya mana ebe a na-enwe clearing body m ga-ekwuzi ya na na internet mụwa wụ Uwazuruike ama support president of uh, Igbo president or Nigerian president of Igbo extraction for the interest of Biafra struggle ihe m jiri achọ m ị support onye igbo ịbụ president Nigeria maka ọdịnamma ihe anyị na-eme ọdịnamma biafra ọ bụrụ na onye igbo bụrụ president taa ndị a na-apụta taa na-akpọ m iyi ndị otu anyị nọ na-akpọ m iyi ndị a pụtacha taa sị na ha bụ ndị igbo na-azọ president biafra ọ nigeria ndị igbo kedu nkata unu na ha kpara i ji asọpọtụ ha ha ga-enwere nkata gị na ha ga-akpa kedu nkata unu na ha kpara maka na onye Igbo bụrụ president taa that eight years ọ ga-anọ n'ọfịs ịmakwa okwu Biafra ka ihe ga-ekwu onye Igbo ga-awụ president ị ga-apụta nga mgbasị ngwa ọ ga-enye gị Biafra ị ga-ekwu na ya ọ ugbu a ka ị ga-ekwu ya ọ wụ ugbu a a na-emekwa ihe mere ka ị ga-akpọ ya sit ya down sị ngwa ị chọrọ ịwụ president ee gịnị ka ị ga-eme ị ga-edeklara Biafra referendum ka ị ga-eme ya sị gị yes or no ka ị mara ihe i kwo na-asọpọt ya why ha achọghị ịbịa ha ma ajụjụ m ga-ajụ ha ọ ndị sị ha bịa ka anyị ndị unu na abroad n'ofesi unu nọ ebe ahụ ha bịa nga ma le ha anya sị a sọpọtụ ọ ga-azọ igbo president gịnị ka ị ga-eme ị ga-edeklara biafra ya sị yes or no because ha anaghị asọpọtụ anyị m ma nọkata sị m asọpọtụ onye igbo ịwụ president na enwe ihe mụa anọna 23 years na this struggle perhaps the longest before m na-ahapụ the struggle ma akwụ aka a ga-enwe ihe m ji n'aka enwetara m biafra ahụ onye igbo chịchakwana eight years aha ma enye gị biafra ọ wụ onye awụsa bịa ịchị echi gị sị ị chọrọ biafra ya sị ee eh? oh your brother just left yesterday no give you biafra now you want me to give you biafra so you are using this your biafra for wayo ọ ihe m ji na-ajụ unu ndị niile mapụtara taa ọ na-aghọ ha awa ka emere nke a ọ dịghị ego mere nke a elee ebumnobi unu anyị ji asọpọtụ igbo president a ọ bụrụ na anyị pụta sị okay ugbu a ihe anyị chọzi wụ igbo president anyị achọ biafra edo onye ọbụla anya sị ngwa to your tents o Israel no more biafra anyị chọrọ ugbu a wụ igbo president ma igbo winiri o ma igbo win no more biafra ma enyere anyị president ma ọ win ma onye anyị ga-enye anyị president ma enyeghị anyị no more biafra anyị ekwekọrịta ya mana ọ bụrụ na nke anyị ga-asọpọtụ maka na ọ wụ onye igbo ka igbo chịa igbo ha na-achị mgbe ahụ ya chịchakwa na ama onye nwe biafra kee mgbe ị ga-enweta biafra ahụ ọ ya chịcha ma onye nwe biafra echi gị onye ọzọ chịkwa onye mba ọzọ chịkwa ịsị mbara ụgbọ anyị chọrọ biafra kee ihe ị ga-eme nga ọ bụla nwatakịrị na-ebe na-atụ aka ma nne ya anọ ya nna ya nọ ya enweghị onye ga-amụ nwa ya mụcha ya chọkwa ka o gbuo nwa ya ahụ o teela m tawara ahụhụ na ihe a ma m nọkata as a lawyer ụmụaka m kụziri ọrụ na practice taa wụsị senior advocates of Nigeria ọtụtụ ndị friends m wụsị ndị ministers na all these things some were ambassadors mana m losechara all these things because of the struggle so m na-eme ihe na-aga ije ebe m na-aga enwe ihe nọ ebe ahụ enwe ihe m chọrọ ị pụta sị na onye chọrọ nke a ị chọrọ nke a ị chọrọ nke a a na-akpakwa ya akpa onye na-asọpọtụ ị chọrọ ka ọ wụrụ kedu onye na-abịa ha mgbe gị na ya ga-akpa nkata mgbe ọ wụziri ka gị ga-agwa ya ihe ọ ga-eme ọ wụ ugbu a ka ị ga-ejisie ya ike sị ngwa ị chọrọ president ọkwa ya kedu ihe ị ga-emekwere na anyị ga-enyekwa anyị ha ka anyị chọrọ ha anyị chọrọ Biafra ị chọọ igbo president anyị nyere gị aka ị wụrụ igbo president of Nigeria keekwa nke ka anyị ketara ị ga-enyekwa anyị biafra kee ka ị ga-esi enye anyị ya ya ka o doro anyị anya ọ bụrụ na ha bịa to me bịa n'ofesi ebe ahụ nọ unu na ha akpa nne ya udo ga-adị anyị ekwere na agba ha ekwe na support onye m si ka m gwa unu ihe a na-eme onye ihu bịa BIM MASSOB na IPOB adịghị na mma even IPOB na onwe ha adịghị na mma de facto government na BIM MASSOB adịghị na mma ndị ọ ka anyị ga-esi enweta Biafra ọ ma enyere anyị aka agwala m unu mbụ ihe niile anyị mere enwere isi ihe niile anyị gasaga ihe agasaga a na-ekwuzi n'okwu maka ndị ụmụnna anyị a na-egbu egbu e nwere nwa agbọghọbịa nọ na taa na-ekwu okwu mmadụ amaghị m onye onye ahụ bụ na-akpọ m iyi na-asị na Ụwazuruike that ya dị ashamed of me nne don't worry don't be ashamed of me ma ị ghọta ị ghọta taa maọbụ echi ị gaghị adịzi ashamed of me e nwere ebe m na-aga ọ na-asọsị na ndị biafra na-egbu na ha ajụ ese ha na ndị awụsa egbuo na ma ha mara m nye ha ego ị makwa na ndị BIM MASSOB a na-egbu ka ndị IPOB a na-egbu ama m na unu amarụ ma ndị otu anyị a na-egbu ma ndị otu anyị ole na-anọ n'ụlọ ha na-arahụ a kụọ aka sepụta ha sị na a nụ na ị bụ onye Biafra ya sị mba ụkwa ya ụkwa ya sị ọkwụwa before a na-eru n'ebe a na-eje egbuola ya i che na ọ sọ IPOB ka a na-egbu amama nwaanyị ahụ kwara onye Igbo sef ha egwuchi na onye kwanụ ihe m na-ekwu bụka ha dị mbe dịbịa sụwa ya na bekee ị ma ndị otu anyị ole e gburu na ndị BIM MASSOB hmm? so unu na-agụ unu che na ọ sọ ndị IPOB hmm. na wa onye ọbụla even na IPOB e nwere mgbe m kwuru okwu last time sị ndị IPOB jikọtanụ onwe unu aka I don't know ihe nsogbu niile a na-enwe ndị a nọ iche ndị a dị iche ndị a nọ iche a na-egbusi ndị Igbo ESN unknown gunmen a na-egbu ke ndị a na-egbu ndị Igbo ndị amị ndị polisi a na-egbusi ke ndị a na-egbu ndị Igbo ọ ka anyị ga-esi enweta Biafra jụkenụ onwe gị ajụjụ all the segments of biafra agitation all the factions enwe nke na-eme agụgụ ọ ka unu ga-esi enweta biafra lee ihe mere na ebonyi now the president farewell address ọ sị that na ọ court ga-ekpe Nnamdi ikpe Nnamdi Kanu ikpe emesịala now the governor of Ebonyi State apụta sị ee na president sị na ee ekwego political solution kee ebe president kwuru okwu solution dị ya address ọ farewell address o nyere ọ gụrụ ya kepụta na-ekwu atụ asị Igbo politicians are the worst people you can get in this world okay ihe mere onye ọgwara n'ihu elezi mgbe gị na prezidenti ji kwuo nke na ọ political solution ya gị desi ama m ihe a na-akpọ ha akpọ ndị ihe gị na ha kwu taa awụghị ihe na-ekwu echi ọ ihe onye ọbụla ga-ajụ onwe ya ajụjụ this our brother nọ ebe ahụ Nnamdi Kanu na ọ sọkwara ya mee ọ wee Biafra onye ọbụla suppose ịlaba aga na-eche ọ bụrụ na a lụsịa ọgụ ahụ abata n'ụlọ edozie ọ bụ otu a onye ọbụla nọ iche iche ihe esi eme ya ị na-egbu ndị igbo ndị igbo na-anwụsị kedu ihe i ji eche na e nwere ihe o metụta onye awụsa na onye fulani enweghị ihe o metụta onye if unu like ya ka a na-egbusi ndị igbo ọ bụ na a na-eclose the whole market every day enweghị ihe o metụta ma ọ bụ ihe ha chọrọ ka economy anyị daa n'ala kedu ka ihe a esi ewuta ha some people pụta ha sị ee yes ọ bụ ihe ga-ewute ha ka o wute ha ka eji ma na ọ na-ewute ha ihe a na-eme n'ala Igbo ala Igbo nọdụrụ in disarray ọ bụ na the whole Nigeria nọ in disarray kịta ala Igbo ka ị sị na ọ na-ewute ha enwere mgbe m gwara unu okwu sị na m ma apụtakwa ọzọ na-ecriticize ihe IPOB na-eme a nke mgbe m kwuru ya unu ọ nụ n'ọnụ m ana m ekwu ana m ekwu ana m apụta ekwu m gwa ha anaghị okwu m take it tinye na bank m ma apụtakwa ma IPOB o mere nke dị mma o mere nke dị njọ mana ọ bụ ha mee nke dị njọ agwụmọtọ ọka ha eme nke dị mma m feel na m ga-apụtakwa sị ha nna unu agbalịkwalụ ma apụtakwa gwa ha ọnụ mana ahụbeghị m nke ahụ ahụghị m ka ahụ m gwara ha ị pụta na-abụnye Nigeria aka n'anya ị chọghị ka nna gị ukwu Nnamdi Kanu pụta ị pụta na-egbu ndị army na-egbu ndị police ị chọghị ka Nnamdi Kanu pụta ị pụta na-asị president bịaje na south east ga-esit at home for that period ka i wee zi na ọkwa mụ nwe obodo ị chọghị ka Nnamdi Kanu pụta because president na-ahụ onwe ya na ya bụ the commander in chief of the entire Nigeria gị pụta na-asị ya onye ọbụla nọ n'ụlọ onye ọbụla nọ n'ụlọ ya na-asị ya ee so na na gị nwa wụzi gị nwa nwe ebe a okay fine mgbe onye isi gị ya pụtawanụ ọ bụ ihe ọma ka ị megere onwe gị ọ wụghị ihe ọma ka ị na-eme onye na-akpọlichi onye ha n'ebe ahụ ha eji na-eme ya maka na ọ wụ gị nwa nọ ebe ahụ ọ wụ gị nwa nọ ebe ahụ ị gaa na-eme ya so ọ wụghị ihe ọma ka ị na-emere ya ọ bụ ihe na-ewuta m na ndị dị suppose ịma ihe a na-akọ amaghị ihe a na-akọ ọ na-ewute m ọ bụ ihe onye ọbụla bụ onye na-azọ nnwere onwe kpọrọ onwe ya Biafra dị suppose nebaa anya jụọ onwe ya ajụjụ jụọ ịjụ onwe gị ajụjụ sị ihe a na-eme na ọ ga-enye anyị Biafra kedu ka ọ ga-esi enye anyị Biafra ị chọrọ ịpụtazi ugbu a ị chọrọ ikwu okwu biafra again chọzi ịnọ na biafra ị chọzi ịzọ nigerian president ị chọrọ ịsupport ha ị wụzi agent onye ahụ ị na-awụrụ agent ugbu a kedu nkata gị na ya kpara gbasara nnwere onwe kedu assurance o nyere gị na eight years ahụ ọ na-aga anọ ọ ga-enye gị biafra ọ ga-enye gị referendum kee ihe ọ ga-enye gị onye ahụ o kwere gị nkwa unu edekwere ya ede china iji awụ- iji asupport ya ị na-asupport ya for nothing makwa na ya wụ president ahụ echi gụnwa the the first target ọ ga-egbu mana gị na ya decha agreement ọ na-egbugodo gị ọ ma na um, agreement o dekwere bọs anyị something ọ bụrụ ma o mee ya ọ nọrọ ya n'obi maka na ndị anyị na-ele anya unu wụcha oloro ọhụrụ enweghị ihe unu ma mụ na ha emechala ihe enwere ihe mụ na ha mere edowere otu eji ekwu ya ọ ya m sị ka m gwa unu n'abalị a ka m gwa unu n'abalị a achọghị m igbu oge unu otu a mesịrị ihe a kịta emere m eh, video this afternoon mekwa ndọwa nta ka m mere gbake ndị biafra jụọ onwe gị ajụjụ ịlaba aka jụọ onwe gị ajụjụ ma ihe ndị a m kwuru ọ bụ eziokwu ma ọ wụ asị ọ sọ gị kpọga m iyi elu taa ruo echi ma mgbe ọ wụna n'ọganihu i dowe ihe a m kwuru taa i gee ntị ị ga-amakwa na ọ bụ eziokwu ka m gwara gị ndewonụ ka chi bọọ